kɔfɛ ni aw tɛ sira sɔrɔ ka na n'aw b'a fɛ k'aw ka inscription kɛ k'aw to yen aw ka kuna eh, kibaru ka ɲɛɲini k'a ɲɛfɔ aw ye k'aw to yen aw bɛ ba kelen kɛmɛ naani a b'o ci orange money kan nimero filɛ nin 77 01 16 16 walima 67 01 16 16 bamanankan na bi wolonfila ni wolonfila fu ani kelen tan ni wɔɔrɔ tan ni wɔɔrɔ walima bi wɔɔrɔ ni wolonfila fu ani kelen tan ni wɔɔrɔ tan ni wɔɔrɔ a ye wele kɛ nin kan yanni an ka don baro kɔnɔ lala ni abi den an b'a fo foli dilen kɔfɛ ale ma an bɛ don kalanbulon kɔnɔ mun ye kalanbulon président ye Sheikh Umaru Sɛni an bɛ foli d'a ma ko ne ko a ma ko a Sɛni sabu ka d'a kan nin jamaba in bɛɛ lajɛlen u lamarali o ma nɔgɔ abada ni hakili sigi tɛ o kumana an bɛ foli d'a ma ka ale ka foli kɔfɛ an bɛ foli di Mise Kane ma ale ye kalanbulon coordinateur ye a ye taa yan fɛ a ye na yan fɛ i kɛ tan ale de nin bɛɛ lajɛlen de kɛ ee ni dusuma jɔn tɛ a ma nɔgɔn an bɛ foli d'a ma a ka timinandiya la k'a ni ce lalabi tɛ maa bila ko la gansan o b'a yira ko e yɛrɛ tɛ gansan ye n'an ye foli di ninnu bɛɛ ma an bɛ foli di ne fa ma musajan n'i donna kalanbulon kɔnɔ i ni maa fɔlɔ min bɛ ɲɔgɔn ye ale de don musajan i b'a sɔrɔ a n'a ka biki sigilen don ee i bɛ gɛrɛ a la k'i tɔgɔ f'a ɲɛna k'i jamu f'a ɲɛna i bɛ ba kelen kɛmɛ saba tan ani kelen i b'o d'a tigɛ musa b'i tɔgɔ sɛbɛn k'i jamu sɛbɛn k'i bɔyɔrɔ sɛbɛn ni e nakun ye kalan ye i kɛra kalanden ye n'a sɔrɔ e nakun ye mako dilan de ye ɔ an na don e ka makow kɔnɔ o tɔ o bɛ e ni kalan kalanbulonw a dankɔrɔbaw cɛ mɔmɛdi lalabi bɛ yen abu lalabi bɛ yen fuseni lalabi bɛ yen ka fara tɔw kan ka taa furu i ɲɛ mana da nin fɛn o fɛn kan da la k'a fɔ k'i ɲɛ dara lala ni abi den kan ni ala ka jɛn o kumana fɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ka foli kɔfɛ an tɛ fila wɛrɛ kɛ dɛ an b'an cun kuma kɔnɔ kumatigi donna ka ban an bɛ kumatigi bisimila ni ka kuma d'a ma a bɛ foli di kanubaw ma an bɛ sɔrɔ ka don baro kɔnɔ mɔmɛdi i ni sɛ ee eh, alihamudulilayi baasi tɛ e la ayi eh, alihamudulilayi baasi foyi tɛ n bɛ a dɔn fɔrɔmuba bɛ yen bɛ fɔrɔmu na kosɛbɛ kosɛbɛ fo k'a dama tɛmɛ

kosɛbɛ
n ka d'ale ye kojugu n ka d'ale ye fo k'a dama tɛmɛ o tɛ kɛ gansan n'i y'a fɔ dɔrɔn ko fuseni lalabi a ka di e ye mun de ka kɛ mɔmɛdi ye diɲɛ kɔnɔ n'i y'ale yɛrɛ ɲininka ko mun de kan ka kɛ fuseni ye e yɛrɛ jɛ o b'a fɔ nɔn ko nin ko in ka kɛ mɔmɛdi ye fɔlɔ ka to k'a kɛ ne ye alahu akibaru ale ye n kanu kosɛbɛ kosɛbɛ fuseni lalabi kɔni n b'a fo kosɛbɛ A n'a ta ta cɛ mɛ ala de kosɛbɛ olu bɛɛ folen kɔfɛ ka ban pewu an bɛna se balima fila ma ne fa lalabi ko mɔgɔ ni fɛ ɲɔgɔn da fiya k'i baw fɛ ne bangebaaw ka di ne ye kojugu fo k'a dama tɛmɛ parce que ka di ne ka ɲɔgɔnw dan face bɛɛ kan à gauche à droite n b'i dan wajibi yɛrɛ sababu ma

ala sɔnna cogo di ka lala habi nɔgɔya ne yɛrɛ cogo di ne ni dɔgɔnin abu labɛn cogo di ala sɔnna k'a da anw ma cogo di o de ye ala fo kun ye ne ye parce que ala sɔnna ka fɛn d'anw ma fɛn mun n'an ka cɛsiri t'a sɔrɔ kosɛbɛ an ka bonya t'a sɔrɔ an ka tɔgɔ t'a sɔrɔ an ka nafolo t'a sɔrɔ an ka dɔnni t'a sɔrɔ dɔnniya t'an na yɛrɛ ala nin ye dɔnni an b'a sɔrɔ cogo di

araba o araba arajo kayira sanfɛ nɛgɛ kaɲɛ mugan ani e, e, kaɲɛ mugan ka taa bila kaɲɛ mugan ani kelen la n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ni ala sɔnna ni momɛdi lalabi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ momɛdi an tɛna dɔ wɛrɛ kɛ an bɛ don ɲininkaliw kɔnɔ o kama an ye yafa ɲini telefɔni cilaw fɛ olu ka bi to an ɲɛ ka sababu kɛ waati bɛɛ n'a cogo don a tun bɛ waati bɔ an famana émission ma ka kɛ direct la mm-hmm. ka sababu kɛ waati yɛlɛmaw ye mun nana ni waati yɛlɛma ye mm-hmm. bana de nana n'a ye mm-hmm. ni a ye diɲɛ bɛɛ siran ɲɔgɔn fɛ eh, momɛdi yan'an ka taa ɲɔgɔn ɲɛfɛ banako in yɛrɛ la i bɛ mun fɔ maliyɛnw ye a la i bɛ mun fɔ maliyɛnw ye a la ni o ye covid 19 ye n'a bɛ fɔ a ma coronavirus o coronavirus in de ye diɲɛ bɛɛ jatigɛ ɲɔgɔn fɛ sababu jumɛn bɛ se ka kɛ nin na e ka yeta y'a la jumɛn ye yan'an ka don baro kɔnɔ
alihamdulilayi alihamdulilayi wa sukura ni ni ne bɛ kuma bana in kan ni fa lalabi ka yamaruya ye i ka su ka le ka teliya la

kosɔn bɛɛ ka tuubi k'i ɲɛsin ala ma tuubi jumɛn n m'a fɔ bana in ye tuubi o non o ko tɛ ayi mais i ka siran ala ɲɛ siran a ɲɛ siran a ɲɛ awɔ mɔgɔ ye kumakan caman fɔ bana in na k'i protection ka mɔgɔ ka se ka i yɛrɛ kisi kosɛbɛ bana in tɔɔrɔ ma a kuma caman caman fɔra kuma caman fɔra bon normalement bɛɛ ka se ka kumakan in lamɛn

siga t'a la ɲininkali in kun ye nin de ye ka se ka hakilina di maaw ma maaw k'a dɔn maliyɛnw k'a dɔn ko nin banako in kun kan ko maaw ma fɔ ɲɔgɔn kɔ abada kɔnsi min ni dɔkitɛriw y'a di mɔgɔw k'a labato u ka baara kɛ n yɛrɛ bɔra kalanbulon kɔnɔ bi n'i donna kalanbulon kɔnɔ depuis donda la barikonba sigilen don orobinɛ b'a la safunɛji b'a ye safunɛ mun ye safunɛ bete ye o dalen fɛnɛ be yen i b'i tɛgɛ fila ko k'a jɛ ka sɔrɔ ka don kalanbulon kɔnɔ wa u tɛ sɔn fɛnɛ jama ka cɛya ɲɔgɔn kan ka se hakɛ dɔ la maaw kan ka sigi sigi cogo min na kalanbulon kɔnɔ u kɛlen bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen labɛn o de kama an ye mamedi ɲininka nin na ni ala sɔnna an b'o page an b'a datugu yan mamedi bana in kɛra sababu ye ka na ni waati yɛlɛma ye ka mɔgɔw don cogo wɛrɛ kɔnɔ an ma deli minnu na fiyewu ni o ye couvre-feu ye maliyɛn bɛɛ b'a ka baaraw ɲɛnabɔ sisan ka don ka bɛn nɛgɛ kanɲɛ mugan ma a bɛ kɛ gɛlɛya belebeleba de ye adamadenw kan sabu waati min yɛrɛ tile ni su o kun ka dɔgɔ adamadenw na ɲinini siratigɛ la ɔ n'a fɔra k'a nana da tile dama ma a ye gɛlɛya se maa caman ma mamadi i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna mun bɛ se ka an ka gɛlɛya in an ka solution sɔrɔ a la teliman na
Eh, alhamdulillah n'i ye ɲininkali dɔ kɛ mɛ ni mun dɔ n'i ye ɲininkali n tɛ dabɔ dɛ siga tɛ nɔn wɛrɛ

i b'i jija yirijugu fɔlɔfɔlɔ i b'i jija ka mɔgɔ yiri ɲini mɔgɔ yiri kuru saba ani kolokolo kuru naani n terikɛ n balimakɛ n balimamuso nin yiri fila tɛ se ka bɛn n'u bɛ gɛlɛyaw fasi ka bɔ adamaden yɛrɛ ka farikolo de la pewu Allahu akbar n'i y'o yirijugu fila in kɛ daga kɔnɔ i b'a to n'a mɔna su o su e ka koko wolonfila k'a la su wolonfila kɔnɔ i k'a min fɛnɛ i k'a fɔ ko ala ne ka gɛlɛya ye wa nin ye ne ka gɛlɛya ye n balen bana nana ne sɔrɔ cogo min na kosɛbɛ a nana dɔ fara ne ka gɛlɛya kan ne bɛ fɛ ne ka gɛlɛya in a ka ban ka bɔ n na pewu ni fura in ko k'a min tile wolonfila ma dafa yɔrɔ min na terikɛ kɔfɛ i tɛ gɛlɛya santi i yɛrɛ la bilen Allahu akbar walima yiri jugu fila tɛ yen o tan tɛ bolo ka t'o san e k'i sigi dɔrɔn awɔ turaden fila bɛ yen i bɛ min sigi turabu so fɔlɔ fɔlɔ o de ye ni ye kosɛbɛ ci kelen kelen fila kelen o ye yusufu ye so filanan o de ye adama ye saraso de ye a bɛ ci kelen fila fila fila o de ye adama ye n'i ye adama sigi i bɛ adama ci kosɛbɛ ka na i bɛ yusufu ci i bɛna adama ci a bɛna wolo mori sumana de kɛnɛ ka so di awɔ o de ye mɔgɔ ye hadamaden fɛ ka lafiya sɔrɔ k'i to i sigiyɔrɔ la Ah. k'a ma taa yɔrɔ la an turaden saba de b'a di mɔgɔ ma awɔ n'i ye ni sigi i bɛ garisigɛ sigi a bɛna wolo mori sumana na i bɛna ni efase ka garisigɛ efase i bɛ sumana to yen kosɛbɛ mɛ i b'a sɛbɛn ni mun ye kuma de bɛ yen a tɛ sɛbɛn ni dabaji ye dɛ ɛɛ a bɛ kɛ ni mun ye ala ka ɲi gawusu ka libɛrite ala ka b'i ka ɲi o fɔ sa nin sera nin yɔrɔ nin ma dɔrɔn a bɛ a bɛ k'i ɲɛ i n'a fɔ a sigilen don i ɲɛkɔrɔ de siga t'a la fiyewu wa a bɛ yen de

Allahu akbar walima o tɛ yen sa an ka taa tugu to yen an bɛ mun kɛ tun i b'i jija dɔrɔn i kana foyi kɛ i b'i jija dɔrɔn n'i ye sa foro sɔrɔ sa foro kelen kelen awɔ i b'a daji n'i y'a daji n'a ye tile kelen ou bien tile fila kɛ awɔ terikɛ e ka se ka sa foro in ji ta dɔrɔn awɔ i k'a fɔ ko ala ne ka gɛlɛya jugu ne ka faantan jugu ne ka siri jugu ala wa nin y'a balen i k'i ko a la siyɛn kelen dɔrɔn i bɛ taga sunɔgɔ

anw ka se ka kunbɛ cogo min na ala ka amina ani maaw ka amina ne kelen kɔrɔmuso ne yɛrɛ ko a ma ko ture koloni mande mori ale ko ko ture ɲumani mande mori ne ko n ko abada n ko tɛ n ko ture koloni mande mori de don ɲuman yɛrɛ tɛ ture la k'a la ka kɔrɔ ɔ ale kɔni bɛ sira fɛ ka na a welela a bɛ sira fɛ ka na ɔ n'a kɛra donfɛn ye k'an to kuma tɔ kɔnɔ an na ala ka amina ani maaw ka amina an n'a kuma kan mɛn ɔ n'a ma kɛ donfɛn ye sa k'an to kuma tɔ kɔnɔ ɛ o kuma o b'a yira ko bi ta in na fɔ a kɔ an na foli di a ma yanni a ka don an kan mohamɛdi an bɛ taa ɲɛfɛ ni barow ye walasa ka se ka adamadenw ni lafiya k'u to u sigiyɔrɔw la waati gɛlɛn ale hukumu kɔnɔ mohamɛdi ɛɛ i y'a di an ma sisan turabu la k'a di an ma ni yiri fila ye walasa waati a ka se ka nɔgɔya adamadenw bolo cogo min nka halisa tagalen ɲɛfɛ ɛɛ maaw kamanagan bɛ kalanko la ɲina dɛ maaw kamanagan bɛ kalanko la ɲina ekɔlidenw bɛ ka kule fan bɛɛ fɛ kalan kun ti ka kɛ ka kɔrɔ maaw sago la o kun y'a dama sira ko ɔ bana ko nalen kalansow datugura pewu ɔ ekɔliden caman ko ten sisan ko n'a ma ɲa ko kalansow dayɛlɛla olu ka maaw gɛn k'a fɔ k'u bɛ année k'a gɛn ka a ka se ka sauver k'o tɛ ɲɛ ni hakili ɲuman tɛ i bɛ se ka mun di kalandenw ma bi o ka kɛ hakili ye u bolo ni nin waati gɛlɛn n'an bɔra a kɔnɔ ka don kalansow kɔnɔ walasa anw na se k'an ka dɔntaw dɔn halisa an bɛ taa ɲɛfɛ waati bɛ k'i sɛnsɛn a ti maa makɔnɔ dɛ a bɛ ka sɛnsɛn an nɔfɛ ɔ e dun mako b'a la de ka adamadenw mako dilan k'u to u sigiyɔrɔ la a bɛ n hakili jigin i ka kuma dɔ la don dɔ la i delila k'a fɔ ɲɛna ko ni a y'a sɔrɔ ko i ka dɔnni ye kalan ye k'a bannen kɔ k'a bɛ fɔ i ka baransi dɔ minɛ k'e kun b'a fɔ de k'i bɛ maaw kɛnɛya ani ka maaw sama k'u bɔ gɛlɛya kɔnɔ ni k'u bila nɔgɔya kɔnɔ an bɛ nin bɛɛ la an b'a la ka siran coronavirus ye o y'a dama bana ye an banna o kunna ka ban nka bana wɛrɛw bɛ adamadenw kan dɛ mohamɛdi a ka di n ye ka fɛn dɔ di banabagatɔw ma bi bana bana wɛrɛ dɔw bɛ mɔgɔ minnu na ka fɛn dɔ di u ma bi ne tɛna e ɲininka o bana kelen na dɛ nka fɛn dɔ di mɔgɔw ma bi bana kan min bɛna adamadenw lafiya k'u to u ka so. ee alihamudulilayi bana yɛrɛ man ɲi fiyewu. mɔgɔ bɛ ka ee, mɔgɔ bɛ ka girin ko karisa ye n jugu ye karisa ye n jugu ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ jugu ye koyi bana yɛrɛ de mɔgɔ naamu halisa an bɛ taa ɲɛfɛ waati bɛ k'i sɛnsɛn a ti maa makɔnɔ dɛ a bɛ ka sɛnsɛn an nɔfɛ ɔ e dun mako b'a la de ka adamadenw mako dilan k'u to u sigiyɔrɔ la a bɛ n hakili jigin i ka kuma dɔ la don dɔ la i delila k'a fɔ n ɲɛna ko ni a y'a sɔrɔ ko e, i ka dɔnni ye kalan ye k'a bannen kɔ k'a bɛ fɔ i ka baransi dɔ minɛ k'e tun b'a fɔ de k'i bɛ maaw kɛnɛya ani ka maaw sama k'u bɔ gɛlɛya kɔnɔ ni k'u bila nɔgɔya kɔnɔ an bɛ nin bɛɛ la an b'a la ka sira eh, coronavirus in o y'a dama bana ye an banna o kunna ka ban nka bana wɛrɛw bɛ adamadenw kan dɛ mohamɛd a ka di n ye ka fɛn dɔ di banabaatɔw ma bi bana wɛrɛ dɔw bɛ mɔgɔ minnu na ka fɛn dɔ di u ma bi ne tɛna e ɲininka o bana kelen na dɛ nka fɛn dɔ di mɔgɔw ma bi bana kan mun bɛna adamadenw lafiya k'u to u ka so ee alihamudulayi bana yɛrɛ man ɲi fiyewu mɔgɔ bɛ ka mɔgɔ bɛ ka girin ko karisa ye n jugu ye karisa ye n jugu ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ jugu ye koyi bana yɛrɛ de mɔgɔ